Hi, welcome. It's an for YouTube channel here. Bana, muli bana. Tibino kala chukuli. Vina. Ya basi masiwa. Nyadili ya mama kuti sose zili bwino. Aziyambisa. Masiwa mama nakubala. Mafula manyadili ya kuti anakubala anakusunga. Mafika bentayi no makaso ni mphamvu yonchi. Sose ziko imaenda sobwino kwambiri ni mai. Eh mbambo mbambo amatha kungogwirizira kwa mayi ndi amene amatha kukwaniritsa china chilichonse 2024 2014 bwanji simunavotere kuti apitirize kuyi- iyayi tili nawo luli mosi ndi mama wathu mmene tikunena kuti nthawi iliyonse timakhala nawo Eh, 2014 yo tinavota kaleso tinavota ndithu tiwavoteranso mamawa ndithu zonse zabwinobwino Eh, machena t-shirt ya orange zikomo eh, ndiku- chikasu nde chabwinocho kani Eh, eyetu chikasu chabwino koma zipatso zabwino Eh, panonso tavoteraso panonso tiwavoteranso Bwa- bwana mwa- mwa- mwayankhula Eh, panonso tiwavoteraso chifukwa chonena kuti mtsogoleri amene akulamulira pano palibe chimene tikuona cha nzeru ndi panopa anthu kupanga za mai joyce banda koma mukuona nokha kuli njala maluzi achinyamata pakusowa chochita ndalama sizikuoneka ndiye tikuona ngati kuti boma la mcp likutinamiza kwabwino kuti tipite ku boma la PP nanga am- am- amama ndo ali mu mgwirizano iye ali ni mgwirizano wo- wa 12 days umene nthawi ina iliyonse mgwirizano umene utha siungakhalepo mpaka na kalekale yayi utha nthawi ina iliyonse nanga 2014 sana wine bwanji mama iya 2014 mai joyce banda sanayima koma pano mai joyce banda akunenetsa kuti ayima 2025 2014 sanaime mama iya 2014 anayima Anali koma Congress. chifu- eh, anayima koma chifukwa chonena kuti msayiwale 2014 and 2019 ngati mmakumbukira chisankho cha 2019 chinali cha corruption same like 2014 mayi joyce banda nso anaberedwa zinali zinthu za corruption corruption yake kama Eh, koma 2025 mayi joyce banda anena motsimikiza kuti 2025 nawonso akuyima kunena kuti aona mavuto amene alili amagawa ng'ombe amamangira nyumba anthu osowa lero apurezidenti amene abwera palibe chimene akupanga angodya okha Eyetu bwana wanga. Achikulire mongoonjezerapo. Dziko la Malawi likufunika mtsogoleri o- wachikondi ngati mene imakhalira nkhuku osati wadyera ngati mene amakhalira bakha. Izizi tikutanthauzira kuti nkhuku ndi bakha zikamayenda ndi ana ake zimachita zinthu ziwiri zosiyana muzaona kuti bakha bakha akamayenda ndi ana ake amangochompa amangodya yekha pamene nkhuku ikamayenda ndi ana ake imapalasira mbali kutanthauza kunena kuti dziko ili likufunika kukhala ndi chikondi wina aliyense azipeza osati azingopeza munthu mmodzi kapena awiri kapena atatu yayi zimene zizi dzikoli silizapitabe patsogolo nde mayiwa ndi munthu wachikondi amakonda wina aliyense sayang'ana mbali ya munthu ndichifukwa chake timakonda mayi Joyce Banda mu nthawi zonse Zabwino zonse. Athokoza. ndipo sizalola PP woye PP moto Ndi bwino. Zabwino.
Muziyang'ana ichi. Muli- muli- Muli banja. Muli banja. Zili bwino. Paja dzina ndani.
Sinoje ndafre. Oho. Ya.
Mwapezeka nawo tu pamsonkhano umene amayi. Eh, sapanga kabwera kuno kuzapanga based msonkhano wa amayi Joyce Banda. Mayi amene yuyu ndi mayi wabwino kwambiri, mayi wachifundo ndipo azimayi ena afuna atenge chitsanzo kwa azimayi amene yuyu ndi mayi wakuti amathandiza anthu kwambiri ndipo amene yuyu zikuonesa kuti amene yuyu 2025 ndi m'boma basi.

msonkhano ndi wabwino kwambiri ndipo mai joyce banda alimbikire kupanga zimene zikuoneka apapa mai joyce sanyoza munthu ndipo 100 ndipo zimene zichitika apapa ndikuona kuti ngati boma likudziwa zimenezo lisamale kumene lilipo chifukwa kuti ndale si munthu ndale ndi zoopsa komanso kuyenda ndi munthu ndi kuopsa chipani cha mai joyce banda cha, uh, cha PP

sakuchedwa mmene wateremo auyatsa ulendo kupita uko ulendo wokalowaso m'boma
2025 apa 2025 Joyce Banda abweraso m'boma mwaona nokha mwa- mwa- mwa- mwachitira umboni mmene panopa pawilirira pali chani pali chinamtindi cha wanthu chinamtindi cha wanthu chimene cha mu Blantyre mokha muno pamene palibe wina aliyense ku Thyolo kaya ku Mulanje wina aliyense palibe ayi palibe amenewa ndi ongozungulira Blantyre yokha muno mukhoza kufufuza fufuza pamene Blantyre yokhayo ndi imene anatiuza ife kunena kuti ibwere pano. Kodi inu mzavotera Joyce Banda? Ine ndine weni weni Joyce Banda. Ndipo chipaso changa cha ine ndendende kwa Joyce Banda. 25 2025.
2024 Joyce Banda ana- akwere.
ana- anakanika mama nthawi imeneyo chifukwa inkanenazo kuti tibwere mu alliance chifukwa 50 percent inali yoona kuti sa- ana anali asanakonzekere koma apapa 50 percent azanyamula yekha Joyce Banda yathokoza ndipo zimenezi mugwire mawu amene kuchoka lero mpaka na pa nthawi imene tidzaponya chitsanzo apa akapita ku convention joyce banda akadutsa mwini wake pa yekha ngati pali ena amene afuna kuti akapikisane naye abwere kuti adzapikisane naye chifukwa ine ndi chikhope chonse ndi mtima wanga kuti 2025 joyce banda akupitizanso ulendo wake umene anauyamba Akuthokoza ndani? zikomo kwambiri Ndodali sedi. ine joseph sokasoka Ndithokoza. ndimachokera ku mbayani Kuchoka kumbayani mudza. Eh, wapasi Oho. kudzafika ku Chilobwe. mbambadi theradi

kodi honorable vp south munauza ina yake nde sindikuona kuti ili mbali ichi okay chabwino

zikomo zikomo kubwera anzanu kumbuyoku tibwerere mbuyo pang'ono tibwerere mbuyo pang'ono akamaliza amenewa titseka ndi amayi a region ndi mbumba zonse Agwi- ati chei kuno kwa akuluakulu athu akuti nyimbo iti ati chei ati chei ati chei ati chei tapangani communicate please okay